Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Uh, ulemu kwa mashehe anga nonse ndi mashekhat pa grupu pano kwina kulikonse kumene mukundimvera pano Ah, Allah wakudzutsani bwanji kunena za ine Jaafar alhamdulillah Allah wandidzutsa bwino nanga swaumu zanu zikuyenda bwanji yayi kunena za ine swaumu ili bwino ndithu koma amene ali ndi kuzindikira ndi Allah yekha ndi amene amadziwa za mu mtima mwanga ndingoti alhamdulillah mashehe anga ndili ndi funso kapena kuti mafunso awiri funso langa loyamba mashehe lili pa hadithi ya mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama imene ikunena kuti innama li amalu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa kuti ntchito ina iliyonse uh, imatheka ndi chitsimikizo cha munthu mmene chiliri wa innama likulli imri'in ma ndipo munthu amalipidwa pa zimene watsimikiza mu mtimamu kuyankhula kwa mashehe athu osiyanasiyana amatiphunzitsa choncho ndiye funso langa lili pamenepa mashehe chifukwa pali awiri atatu kumasemphana Chiyawo pamakhala kuti pali mmodzi akulondola kapena pali wina akutsalira funso langa lili pamenepo kuti kodi niya

kuja, kapena ukafika pa malo opempherera pali zintchito-ntchito zosonyeza kuti niya ya swala imeneyi ndi iyi? Mashehe anga ndithandizeni pa nkhani ya niya ya swala. Ndibwera pa namba 2. Funso la namba 2 likuti, Munthu wabwera mochedwa mumzikiti, wafika ndithu mumzikiti mochedwa, ndiye wapeza a Imam ali pa rukui kapena ali pa sajida kumene, ndiye ine amene ndikubwera mochedwane Ndi zinthu ziti zimene ndiyenera kuchita poijoina Swala imeneyi? Ndi chinthu chiti choyambilira chimene munthune ndabwera mochedwa ndikufunika ndichipange kuti ndipange connect kapena kuti ndijoinane nawo a Imam ndikhale nawo limodzi pa swala imeneyi. Zikomo kwambiri ma Sheikh anga, ngati ndalakwitsa kafunsidwe mundikonza, ngati mwandimvetsa bwino ndithu ndiyankheni chifukwa pali kusemphana anthu awiri, pali mmodzi akulakwitsa pali wina akulondola. pamene tilipo pali kusemphana ndithu tikufuna timvetse kuti zenizeni ndi ziti pa mafunso awiri amenewa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikum ssalamu warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah nanenso kuno ndili bwino ndithu mufunso la sheikh jafar amafotokoza kuti Padali discussion yomwe idachitika pakati pa iwowo ndi anthu ena pa nkhani yokhudzana ndi niyyah kuti kodi niyyah kapena kuti kutsimikiza kumene umakhala watsimikiza ku nyumba kuti apa ndikupita ku mzikiti ndikukaswali dhuhuri ndipo dhuhuriyo ndimaidziwa kuti imakhala ndi maraka foro

faradhu salati arba rakaati imamu kapena mamuma kumapita kutsogoloko kodi pamene papa zoyenera kupanga ndi ziti funsolo limatero nde ndiyamikire kwambiri kuti zimenezi zikusonyeza chidwi cha asilamu pofuna kuphunzira chipembedzo chawo Zikuonetsa khama la Asilamu pofuna kuphunzira zinthu za m'chipembedzo. Akumakhala ndi nthawi yokambirana zinthu zokhudzana ndi Swalah, kuti kodi Swalah tiipange perfect bwanji? Zimenezi ndi zabwino kwambiri kusiyana ndi kumakhala busy anthu kumakambirana nkhani zokhudzana ndi ndale. Dzuwa lonse ili kusewera bawo, koma kuti anthu akuyenera kukambirana nkhani zothandiza zomwe ziti zikawathandize mu umoyo umene uli nkudza. Ndiye ndiyamikire kumbali imeneyo. Chachiwiri, Swalah ndi chinthu chofunikira kwambiri ndipo ndi chinthu chimene ukuyenereka kuti ukamapanga zinthuzo uzikhala kuti uli ndi umboni wokwanira kuti oh ndikupanga chakuti chakuti pa Swalah kamba kakuti umboni wake ndi wakuti wakuti. Nde ndi zabwino kwambiri kupanga investigate every action imene imapangidwa mkatikati mwa Swalah kuti kodi zikuyenerekadi kumapangidwa ndondomeko yake yoteroyo? Imam Al Bukhari pa nkhani yokhudzana ndi Swalah wabweretsapo ma Hadith osiyanasiyana ndipo imodzi mwa Hadith yomwe yabwera pa chapter chimenecho ndi Hadith imene tikhale tikuiwerenga apa. Imam Al Bukhari akuti haddathana Muhammad bin Muthanna kuti Hadith iyi adatiphunzitsa Muhammad ibn Muthanna yemwe ndi mmodzi mwa aziphunzitsi a Imam Al Bukhari.

oyandikirana zaka adabwera kudzaphunzira kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam muja tichitira masiku ano anthu kuti timapita ku sukulu kukaphunzira akenako tikapanga graduate ndikubwerera m'madera mwathu kudzaphunzitsanso anthu amene adatsala m'makomo ndi achinyamata amenewa adafika kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam kudzaphunzira Fa aqamna indahu ishirina laila, ndakufotokoza kuti ndipo tidakhala kwa Mtumiki sallallahu alaihi wasallam mausiku okwanira 20. Wa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rafiqa, ndipo Mtumiki adali wachifundo kwa ifeyo, samationetsera nkhanza pa nthawi imene tidakhala nayo iyayi, amatiphunzitsa bwinobwino. Falamma dhanna anna qad ishtahaina ahlana, ndiye Mtumiki salla Allah alaih wasallam pamene adapanga observe, pamene Mtumiki adaona kuti ife timaonetsa zina mwa zizindikiro zosonyeza kuti anthuwa awasowa akubanja kwawo, au qad ishtaqna sa'alana pamene even kapena pamene adaona kuti ife tikuonetsa kuti tidali ndi zizindikiro zosonyeza kuti takusowa kwathu tili ndi homesick tasowa kwathu tikuonetsa kuti tinali ndi zisonyezo zosonyeza kuti tikufuna titabwerera ku nyumba Sa'alanaa amman taraknaa ba'danaa, ndiye Mtumiki salla Allah alaih wasallam adatifunsa ifeyo zokhudzana ndi anthu amene tidawasiya kunyumba kuti kodi kunyumbaku munakusiya kubwanji, zokhudzana ndi family komanso ma affairs ena ndi ena. Fa akhbarnahu, ndiye ifeyo tidamufotokozera Mtumiki kuti tasiya zakuti zakuti.

Nde akufotokoza kuti Mtumiki salla Allah alaih wasallam dzakara ashyaa ahfadhuha, Mtumiki adafotokoza zinthu zimene ndidaziloweza ine mpakana panopa ndimatha kuzikumbukira, aw la ahfadhuha, kapenanso adafotokoza zina zimene pakali panopa sindingathe kuzikumbukira. Adafotokoza zinthu zosiyanasiyana zoti tizikazitsatira. Nde akufotokozano. Chimodzi mwa zinthu zimene Mtumiki salla Allah alaih wasallam adawaphunzitsa anthu amenewa kuti akawaphunzitse anthu awo akakafika kumadera kwawo, Mtumiki adalankhula kuti, Wa sallu kama raaitumuni usalli, ndiye kuti Mtumiki adanena kuti, ndipo mudzikaswali, inuyo mudzikaswali komanso anthu okawaphunzitsawo adzikaswali ngati mmene mwandionera ineyo mmasiku amenewawo amene mwakhala nane ine ndikupemphera. faidha hadharati salatu falyuadhin lakum ahadukum nde ikafika nthawi ya swala mmodzi mwa inuyo adzikachita adhana kuderalo waliyuammukum akbarukum nde adzikakutsogolerani pa swala amene ali wamkulu mwa inuyo mu hadithi imeneyi muli maphunziro osiyanasiyana amene tikuwaphunziramo choyamba chimene tikuchiphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi ndi chidwi cha ma Swahaabah pa kuphunzira zinthu zokhudzana ndi chipembedzo chawo, chidwi cha ma Swahaabah zokhudzana ndi chipembedzo, tikuona kuti mu hadith imeneyi ma Swahaabah adatumiza ana awo achichepere adapita kuti akaphunzire kwa Mtumiki salla Allah alaih wasallam. Nde zimenezi zitipatsanso chitsanzo mwa inu ndi ine kuti tidzikhala nazo chidwi kuti mwana wathu aphunzire za chipembedzo. Amati fodya mpanazale kapena kuongola mtengo mpoyamba. Mwana kuti aongoke zimafunika kulimbikira kumayambiriro. Nde titengere chitsanzo pamenepa kuti Maswahaaba adatumiza ana awo achichepere kukaphunzira kwa Mtumiki salla Allah alaih wasallam. Chinanso chimene tikuchiona pamenepapa ndi chidwi cha achinyamata a pa nthawi ya mtumiki pa kuphunzira za chipembedzo, kuti adakhala ndi chidwi chokakhala ndi Mtumiki salla Allah alaih wasallam ndi kumakaphunzira ngakhale adali achichepere. Nde wachinyamata asadzinamize kuti iyayi ine ndidzayamba kutsatira za chipembedzo. ndikadzakalamba. Iyayi, ndikadzakwatira ndipamene ndidzayambe kutsatira zachipembedzozi, zoswalizi koma panopa iyayi, panopa ndibapanga zachinyamata. Ndi angati mwa achichepere amene amwalira? Ndi angati mwa akuluakulu amene akadali moyo? Ndi angati akuluakulu amene atsogoza kumapita kukayika maliro a achinyamata? Nde imfa simadikira kuti udzakule kaye, umamwalira nthawi ina iliyonse. Nde munthu ukuyeneka kuchilimika pakutsatira zachipembedzo at every stage. ya umoyo wako. China chimene tikuchiphunzira pamenepa ndi makhalidwe abwino a Mtumiki sallallahu alaihi wasallam monga mphunzitsi. Mtumiki adali mphunzitsi wabwino ndipo akufotokoza amene akutipatsira hadith imeneyi kuti ndipo Mtumiki adali kwa ifeyo mu nthawi imene tidakhala naye tikuphunzira adali wachifundo kwa ife. Ndiye mphunzitsi akuyenekanso kukhala wachifundo kwa munthu amene akumuphunzitsa. mwana asamakhale kwa kuopa kuti kumene kuja sindikapita tikangopita kumene kuja astazi amene aja amakwapula sitikunena kuti mwana asamupange discipline koma kuti akuyenekanso kukhala ndi malimiti kumuonetsera chifundo mwana uja akuyeneka kupanga develop chikondi kuti mwana uja azikhala ndi khumbokhumboso nayenso lodzafuna kukhala sheikh kapena kuti shekhe uja adzikhala role model kwa mwanayu ndiye tikuona kuti mmene mtumiki sallallahu alaihi wasallam akufotokozera kuti adali wachifundo kwa achinyamata amenewa china chimene tikuchiona pamenepa ndi chakuti nzofunikira ngati tikutumiza ngati papezeka mwayi oti titumize anthu okaphunzira Anthu amene tikuyeneka kuwatumiza kwambiri akuyeneka kukhala achinyamata kamba koti achinyamata amakhala ndi memory ya fresh ndipo amakhala ndi capability yoloweza zinthu kusiyana ndi munthu wamkulu ndiye ngati papezeka mwayi wa scholarship tiyeni tiatumizeni achinyamata ife anthu akuluakulu tisakakamire kuti ayi kumeneko ndipita ndine kumachita kuti uli ndi ma degree ena kale. Tikuona pamenepa kuti ma Sahaba adatumiza achinyamata awo kupita kumene kuja. China chimene tikuchiphunzira pamenepa ndi chakuti kamba kakuti zinthu zina zimene waziphunzira ukuzikumbukira zina ukuziyiwala, zimenezo zisamupange discourage student pa kuphunzira zinthu za chipembedzo. Tikumva narrator amene akufotokoza Hadith imeneyi kuti Mtumiki adatchula zinthu zambirimbiri pamene amatiphunzitsa zoti tidzikapanga tikabwerera ku ma areas kwathu. Ndipo mu zimene adafotokoza zina ndikuzikumbukira zina ndikuziyiwala, sindingathe kuzikumbukira. Nde ngati zina ukukumbukira zina usakukumbukira chimenechi chisakhale chinthu chokupanga discourage kuti usakhale ophunzira kumakaphunzira kapena kumakasakasaka maphunziro. Chinanso chimene tikuyenera kuchiphunzira pamenepa, makamaka kwa ife makolo, ndi chakuti ana aja pambuyo poti tawatumiza akaphunzira, tikuyenereka kuti maudindo amene tinali nawo aja tiwapatse achinyamata aja, awapange assume maudindo aja ndiye ife tidzawayang'anira mmene akuyendetsera zinthu. Timatheka kutumiza mwana, kaya timtumiza ku sukulu, kaya timtumiza ku university ina ya Chisilamu, akabwera kumene kuja ndikupezekabe kuti maudindo aja amene tinali nawo aja tangokakamirabe, ndiye kumachita kudikira kuti ife timwalire kenako achinyamata aja adzidzalowa pa udindo. Koma kuti nzofunika kuti maudindo amene aja achinyamata aja akabwera tikuyeneka kuti tiwapatse maudindowo ndiye adziyendetsa ife tidziwayang'anira nkumapanga guide kuti o pamenepo mutatere, mutatere, mutatere. ngati mmene adapangira Mtumiki kuti pambuyo poti achinyamatawa aphunzira adawauza kuti mupita kumeneko nde mudzikatsogolera anthu kusonyeza kuti anthu amene akuyeneka kukhala m'maudindo akuyenekanso kukhala ndi knowledge iko yokhudzana ndi zachipembedzo chinanso chimene tikuchiphunzira kuchokera mu hadith imeneyi tikuonamo ena mwa maqualities a mphunzitsi wabwino kuti mphunzitsi akuyenereka kupanga Kumakhala ndi tcheru poyang'ana condition ya ophunzira ake. Tikuona kuti Mtumiki salla Allah alaih wasallam adapanga observe mwa achinyamatawo kuti amaonetsa zizindikiro zoti akusowa kunyumba kwawo. Nde pamene anthu ukuwaphunzitsa akuyenekanso kumapanga observe za. situation yawo kuti kodi anthu akuoneka kuti atopa kapena akuoneka kuti ali ndi njala yofuna kuphunzirabe. Zimenezo mphunzitsi akuyeneka kupanga observe osamangopereka knowledge koma akuyenekanso kuyang'ana state ya ophunzira ake. China chimene tikuchiona mu Hadith imeneyi ndi chakuti munthu amene akuyeneka kukhala Imaam kapena kukhala wowatsogolera anthu pa za chipembedzo akuyeneka kukhala ophunzira. Ndiye ngati ophunzirawo apezeka kuti alipo awiri, ndekuti amene angatsogolere mwa awiriwo akhale amene ali wamkulu statement imeneyi tikuitenga pamene mtumiki sallallahu alaihi wasallam akufotokoza kuti adzikakutsogolerani amene ali wamkulu mwa inuyo china chimene tikuchipeza kuchokera mu hadithi imeneyi komanso chimene chinandipangitsa kuti hadithi imeneyi tiibweretse ndi mawu awo a mtumiki sallallahu alaihi wasallam amene adalankhula kuti waswallu kama raaitumuni uswalli, nde mudzikaswali ngati mmene mwandionera ineyo ndikupemphera, zomwe zikutanthauza kuti pamene Msilamu akuswali akuyeneka kuswali ngati mmene adamuonera Mtumiki salla Allah alaih wasallam akuswalira. Nde pamenepa funso limene lingabwere ndilakuti, ife sitinali pa nthawi ya Mtumiki salla Allah alaih wasallam, sitidamuonepo, nde tiswali bwanji ngati mmene Mtumiki salla Allah alaih wasallam amaswalira? Yankho ndi lakuti pali anthu amene adamuona Mtumiki salla Allah alaih wasallam omwe ndi masahaba, nde masahabawo amafotokoza tsopano kuti Mtumiki amati akafika pa swala amapanga zakuti zakuti, Mtumiki amati akafika malo awa amapanga zakuti zakuti, nde tiziyang'ana zimenezo information imeneyo, tikaipeza information imeneyo nde tiziyitsatira information imeneyo. ndiye kuti tikuswali ngati mmene tidamuonera mtumiki sallallahu alaihi wasallam adaswalira ndiye ndimafuna tibweretsane kaye ku point imeneyi tisanabwere specifically ku issue imene idafunsidwa ija nkhani yokhudzana ndi niya pa nkhani yokhudzana ndi mayambidwe a swala imamu lbukhari wabweretsapo hadith yomwe akuyamba ndikuti haddathana musa bunu ismaili

mtumiki sallallahu alaihi wasallam adali akumakhala chete mawu akuti kana adali amatanthauza kuti ndiye kuti chinthucho chidali choti mtumiki amachichita mwachizolowezi amachitachita chinthucho sikuti anangochita kamodzi koma kuti chidali chizolowezi cha mtumiki sallallahu alaihi wasallam kukhala chete pang'ono pakati pa takbira ndi kuwerengedwa kwa qur'ani zomwe zikutanthauza kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam amati akafika pa sala paja amapanga allahu akbar ndekuti mbuyo mwa mawu amenewa amakhala kuti sananene kena kalikonse otherwise abu huraira adakatifotokozera kuti mtumiki asanapange takbira amalankhula zakuti zakuti koma kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam malingana ndi kulongosola kwa mahadisi amati akafika pa swala ikama ija yapangidwa amapanga allahu akbar nde akapanga takbira imene ija akapanga takbira imeneyi yomwe imatchedwa kuti ndi takbiratul ihram takbira yoyamba yomwe imazipangisa zinthu zina zili zonsezo kukhala za haramu zomwe zili outside swala ngati kulankhula kucheza ndi zina zotero akapanga takbira imeneyi asadayambe kuwerenga mtumiki sallallahu alaihi wasallam amakhala kaye chete kusonyeza kuti akangopanga takbira ija samangofikira kuwerenga kungopanga allahu akbar kenako ndikuyamba kuwerenga surat fatiha ayi koma kuti akapanga takbirayo amakhala chete kenako ndikudzayambano kuwerenga ndiye kuti zomwe zili sunna pamenepa ndikufika pa swala kupanga takbira nde after takbirayo osafikirano kuyamba kuwerenga suratul fatiha pakufunika kaye kukhala chete kenako ndikudzayamba kuwerenga nde nkhani imene akutifotokozera pa abu huraira ndi nkhani yakukhala chete kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam qala nde akupitiriza abu zara kutifotokozera zomwe adafotokoza abu huraira akuti ahsibuhu qala hunayya kuti ndikuganizira kuti mtumiki sala uje ndikuganiza kuti abu huraira adafotokoza kuti mtumiki kukhala chete amakhalako amakhala chete osati kwa nthawi yayitali koma kuti kamakhala ka duration kakang'ono chabe ka nthawi kakang'ono chabe faqultu nde abu huraira akuti ndidalankhula ineyo kwa mtumiki bi abi wa ummi ya rasulallah kuti ineyo mwa makolo anga ndikufuna ineyo mtumiki sallallahu alaihi wasallam mundifotokozere ineyo koma kuli kulumbira kuti ndikulumbiradi inuyo abu ujeni inuyo mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndikufuna mutandifotokozera iskatuka baina takbiri walqiraa kukhala chete kwanu kumene mukumakhala pakati pa takbira ndi kuwerenga ma taqulu ndi chani chimene mumakhala mukunena pa nthawi imene mwakhala chete icho mukangopanga takbira mukumakhala chete musanayambe kuwerenga kodi chete ameneyuyu mumakhala mukunena chiyani

Nde akufotokoza kuti Mtumiki salla Allah alaih wasallam adayankha kuti, Kukhala chete kuja ndimakhala ndikunena dua, nde dua ndi imene yatchulidwayo. Tikapitanso mma Hadith ena pali ma dua osiyanasiyana, dua imeneyi imadziwika ndi dzina lakuti Duau Al iftitah, dua yotsogulira Swalah, dua yotsegulira Swalah. Nde munthu pamene wafika pa Swalah. akuyeneka kupanga takbira pambuyo popanga takbira ndekuti adzakhala chete asadayambe kuwerenga ndi kunena duwa duwa yotsekulira swala atha kunena duwa imene yatchulidwa mu hadithi iyi kapenanso maduwa ena amene atchulidwa mu mahadithi ena Pambuyo pa zimenezo adzayamba kuwerenga. Ndiye tipeza kuti pamenepa palibe kunena kuti iyayi Mtumiki amati akapanga takbira amayambano kunena kuti nawaitu. Zonena kuti nawaitu usalli zimene zija zilibe umboni wina uliwonse kuchokera mu zolankhula za Mtumiki wathu Muhammadin sallallâhu alaihi wa sallam. Ndipo palibenso umboni uliwonse wochokera kwa Maswahaaba woti akafika pa Swalaah amapanga zimenezo. Nde zilibe umboni wina uliwonse. Koma zimene tikuzipeza kuchokera mu hadith imeneyi, Mtumiki swalla Allahu alayhi wasallam akafika pa Swalaah amapanga takbirah, kenako apanga dua yotsegulira Swalaah, kenako ayamba kuwerenga zowerengedwa pamenepo mpakana kumapita kwinako ngati mmene timadziwira Swalaah.
funso lachiwiri lomwe amafunsa kuti kodi wabwera mochedwa pa swala kodi majoinidwe ake ukuyeneka kuchita motani yankho ndilakuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam pa chilangizo chokhudzana ndi kujoina pa swala adafotokoza za mabweredwe kuti pamene munthu ukubwera pa swala wampeza imamu akuswali kale ndi anthu kapena akuswali yekha adafotokoza kuti iweyo amene ukubwerawe ukuyeneka kubwera modekha osabwera mopupuluma okuyenda ndawala kapena okuthamanga koma kuti ubwere modekha bwinobwino paswala paja usadzafike mwaphuma komanso chimene ukuyeneka kuchita pamene papa ndi hadithi imene mtumiki sallallahu alaihi wasallam adafotokoza kuti miftahu salati atahuru kuti makiyi aswala ndi kukhala ndi twahara sonyeza kuti munthu ngati waswali ulibe twahara ndikuti swala imeneyi sikutheka Makiyi a Salah ndi kukhala ndi twahara komanso tahrimuha at-takbir wa tahrimuha at-takbir kuti ndipo chomwe chimazipangitsa zinthu zina kukhala haramu zomwe zimachitika mu Salah kuti ukangolowa pa Salah zomwe zimakupangitsa kuti zinthu zinanso usazipange zomwe zili outside Salah ndi takbir nde munthu pamene ukujoyina pa Salah akuyeneka kupanga takbira nde kaya zikhala mmene munafunsira muja kuti imamuyo ali pa sujudu kapena imamuyo ali pa rukuu kapena imamuyo ali pakuti pakuti choyamba chimene munthu amene ukujoyinawe ukudzapanga kaye takbira takbiratul ihram ukapanga takbiratul ihramuyo allahu akbar kenakono udzamulondola imamu pa pozishoni yomwe ali pa pozishoni iliyonse imene ali pa nthawi imeneyo nde ngati unampeza kuti ali pa rukuu